ekene m ụnụ ndị Igbo niile ekene m ana Igbo niile ekene m mmụọ na mmadụ ekenekwa m ụnụ ekene m ndị echichi niile ekene m ndị echichi nwoke na ndị echichi nwaanyị ndị eze nwoke ndị eze nwaanyị ekene m ụnụ ekene m ana be nna m ya bụ Ụmụduru Amandugba nke dị n'Isu lokal gọọmenti Isu lokal gọọmenti ekenekwa m gị ala Ụmụduru Amandugba ekenekwa m gị ala Ụmụduru echi ka ọ dị ekenekwa m ụnụ ekene m obi be nna m bụ Amakọ eji amakọ ekene m gị kene onye nze na onye nze mụrụ Amakọ ekenekwezie m Ụbasi bụ nna m mụrụ m amụ wee kenekwazie mmụọ onwe m na mmụọ m na-eso wee kenekwazie ihe niile kwesịrị ịnara ekele ndị ihe ọma na-adị mma ndị kwere na mmụọ dị ire asị m onye chiri ka o chiri ya zere nụ ee ihe m bịara taa bụrụ ka m na-abịakwukwe na mbụ ọ nkụzi ka anyị na-akụzi ọ nkụzi ka a na-akụzigara nwatakịrị ya amụta ihe okwu ka a na-ekwu mmadụ wee mara ihe ọ na-amaghị ndị oyibo na akwụkwọ nsọ ji wee sị gị faith cometh by hearing hearing the word of God na okwukwe na-abịa site n'ọnụnụ ịnụ okwu Chineke okwu Chineke a ka anyị na-ekwu na okwu ndị mmụọ ka m na-agwa unu maka na ihe m na-ejere ozi bụ mmụọ ihe m na-efe bụ mmụọ adịghị m efe mmadụ aha m ejere mmadụ ozi ife m na-ejere ozi bụ mmụọ and ọ mmụọ a ka m na-efe ya ka m na-anụ olu ya and ọ ife mmụọ kwuru ka m na-akaba arụ ime and ị fụkwa na ihe mmụọ ka onye ọbụla kwesịrị ime mmadụ ọbụla chineke ekere kwesịrị ịdị na-eme ihe mmụọ ị kwesịghị ịnụ na a na-eme ihe mmụọ gị na-agbara ya ọsọ ma ọ gị na-ekwu okwu na-ekwugide ya mana ama m na ọ aghọtaghị Ee, maka ọ bụrụ na ị ma na chineke bụ mmụọ god is a spirit then how come mmadụ gwazie gị na ya na-efe mmụọ ị na-ebukwa onye ahụ agha ma ị na-achị ya waka ma ị na-asị na ọ ajọ mmụọ ị sị na ọ na-efe ekwensu so ọ aghọtaghị ya kpatara eji wee nye anyị this message ihe a na-agbasa na-akpọ ozi ọma and a ga-agbasagide ya agaghị akwụsị ya akwụsị n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru na ozi ọma ga-eru mba niile dị iche iche nwekwere ihe ọzọ bụ ozi ọma na-abụrọ ịgwa mmadụ eziokwu onye na-eme ihe ọjọọ ya hapụ ihe ọjọọ onye na-emebi iwu ya si na mmebi iwu ya pụta nke a na-ekwu dị n'akwụkwọ Aịzaya adịka Aịzaya 55 mana isiokwu m n'ụtụtụ a bụ na ihe ọbụla na-eme na mmụọ agaghị eme na mmadụ ihe ga-ebu ụzọ mee na mmụọ tupu ya emee na mmadụ nsogbu anyị nwere bidoro na mmụọ tupu pụta na mmadụ and before gị nwa amara na inwego nsogbu mmụọ amarago na inwego nsogbu ihe anyị chọrọ ka mmadụ ọbụla mara kịta tupu ihe ahụ na-eme gị gị ịfụ ya anya mara na o mewego gị o bugo ụzọ mewe gị na mmụọ mana ị ma na due to ị maghị ihe mmụọ o nwere ike o nye gị sign o nwere ike ọ bịa na nrọ dịka nye gị ofu nrọ ị rọ ọ dị nrọ mana n'ihi na mmụọ adịghị achị gị ị rọ ya i bilite gaakwa ebe ị na-aga mana ọ bụrụ na mmụọ na-achị gị na ị na-emeta ihe mmụọ mgbe ahụ ị rọrọ nrọ a mmụọ a ga-agwa gị ihe nrọ a bụ ị ma ma e nwere aja ị ga-eche wee megide ihe ahụ chọrọ ịbịa maka mgbe ọ bịara na nrọ ka ọ bịara nye gị sign mana due to mmụọ adịghị akọntrol gị due to i kwenyeghị na ihe mmụọ mana i sokwa ndị na-efe chineke mana akwụkwọ nsọ sị na chukwu agaghị eme ihe ọbụla ọ bụrụ na o bughị ụzọ kpupe ya nye ndị ozi ya ngịnwa sokwa bụrụ onye ozi chineke ị kwesịrị ịdị na-agara chineke ozi n'ụzọ dị iche iche ka gị na ya nwee ọgbụgba ndụ ọ ya wụ ihe chọ ime ọ bịa gwa gị o si na nrọ ọ gwa gị o si n'onu ọ gwa gị o si na sign ọ gwa gị o si na ikuku ọ gwa gị o si na mmiri ọ gwa gị o si na anyanwụ o si n'ọnwa ihe niile a m na-ekwu na ọ wụ ihe na-eme eme e nwe ndị o si n'anyanwụ agwa okwu e nwe ndị e si n'ọnwa were agwa okwu e nwe ndị e si na mmiri were agwa okwu e nwe ndị ọ na-abịakwute na nlọ gwa fa okwu e nwe ndị na-anụ olu and nke ọbụla ị nụrụ ị kwesịrị ịma ihe ọ bụ control ya chịkọta ya ọ ya kpatara m ji wee na-agwa gị na ọ gaghị eme ihe ọ bụla ọ bụrụ na o bughị ụzọ kpupee ya mana e nwere ike e kpupere gị ị gaghị ama n'ihi na mmụọ adịghị achị gị i nwere ike pụta n'ụtụtụ chọọ ka i je ahịa ọ bụrụ na ụzọ adịghị mma n'ihi na mmụọ adịghị achị gị ị gaghị ama i buru onwe gị tọwenye ọ ya wụ na mmadụ pụtara be ya n'ụtụtụ pụọ n'ụzọ nwụọ e buruzie eti na mortuary from mortuary to grave enweghịzi ozi o dewere ndị be ya enweghịzi ihe ọ drọpụrụ enweghịzi ka o si wee gwa nwunye ya enweghị ka nwaanyị si wee gwa di ya okwu just like that mana ọ bụrụ na gị na mmụọ na-achị na mmụọ na-achị gị o kwesịrị n'ụtụtụ ahụ ị pụta ị nwere ike chọ ịpụ ụkwụ akpọọ gị n'aka nri ma ọ n'aka ekpe ị sị ọ dịka ọ wụ gịnị before gị na-emecha ya echi na obi gị ahapụ o nwere ike ofu ihe asị gị nọdụgodo ọdụ ị nọdụ ọdụ site n'ịnọdụ ọdụ ahụ mmụọ agwa gị ihe ị ga-eme e nwere ike ọ sị gị jee rahụ ụra na ụzọ adịghị mma ọ ga-agwarịla gị ya n'obi gị mana due to mmụọ adịghị achị gị ị gaghị aghọta ya and i kwenyeghị ya sometimes a gwa gị a gwa ndị ndị ndị oke amamihe asị gị na ọ superstitious belief na gị rapụ ya ikwe na e nwere ihe ọ bụ ihe ọzọ ị ga-afụ onye ahụ ọ pụọ n'ụzọ a sị gị na moto gburu ya ma ọ na a kwaturu ya na stroke kụrụ ya n'ụzọ na nke a mere n'ụzọ ọ nwụrụ just like that akọ ya ọ gakwa na ọnwụzie mgbe ahụ ebugharị agbagharịwazie chọwazie dibia na arụsị a ya-eje ka achọba ife gburu ya ka achọba onye gburu ya mana mmụọ bịara nye ya saịn si ya apụkwana na ụzọ adịghị mma ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a kịta ọtụtụ ndị igbo amazi saịn onwezi onye igbo mazi saịn enwezi onye igbo mana ọ na-awụ mmadụ chọ ịpụ n'ụtụtụ o nenie anya nee ka enuigwe si wee dị ọ lakpuo nsụ kpuo mgbe ahụ mmụọ esigo n'elu gwa gị okwu esigo n'anyanwụ gwa gị okwu i nee ka weda si dị si mba na ụbọchị adịrọ mma ndị gboo gboo na-eme ya ọ pụta nee anya na sky ọkwana gị na-ele ya na-eme nke a ọ lakpuo n'ime nọdụrụ onwe ya ọdụ o nwere ike ọ chọrọ ịpụ by nine n'ụtụtụ ọ nọgide ọ na-akụnyere ka ebe two or one ọ pụtazie lee anya fụ na ụbọchị agbado ole mmụọ ahụ bịara ije ahụ agafego o yie efe ya gawara onwe mana due to anyị enwezi mmụọ na-achị anyị enwezi onye mmụọ dị ụtọ aka na-arụ ọrụ n'ime enwezi spiritual direction enwezi spiritual guideline mana onye ọbụla na-emekwa ihe mmụọ otu taa wụ sọnde ọbụla nọ n'ụlọ ụka si na ha na-efe chukwu chefuo na chukwu bụ mmụọ ọ bụrụ na ị na-efe chukwu ị ga na-efe ya na mmụọ and ị ga na-efe ya n'eziokwu then ị mazie na tupu ihe ọbụla eme ọ ga-enye gị saịn ọ ga-agwata gị ọ bụgodị na ọ biznes ka ị na-eme kịta bifo gị fụ nwoke ya daa daa daa da- daruo ala na biznes mmụọ nyere ya saịn mana ọ chịkọtaghị ya and ọ bụrụ na ọ chịkọtara n'oge ihe ọ ga-eme ozugbo ya ebunie zọba onwe ya ma na ihe nke a bịara n'abalị ọ dịghị mma na nlọ nke a adịrọ mma asọkwa asọja ọ gịnị dị ya o bunie jụọkwa mmụọ ahụ bịara ije ele ihe a ga-eme ka ihe ahụ ghara ime na ọnọdụ adịrọ mma ngwa ngwa ahụ mmụọ nwere ike gwa ya okwu ọkwa na mmụọ agwarọ ya o jekwuruzie ndị ahụ mmụọ si n'ọnụ ha ekwu okwu enwe ndị e nyere ikikere ịkọwa nlọ gị enwe ndị e nyere ikikere ịkọwa your dream ọ bụrọ onye ọbụla na-akọwa nlọ mana taa onye ọbụla na-akọwa nrọ pastọ niile na-akọwa nrọ evangelist na-akọwa nrọ prọfet niile na-akọwa nrọ everywhere mana enwe ndị e nyere the gift and ị kọwaa ya ọ bụrụ ihe ọ bụ ọ bụrụ na ị nwee that sign ị yọtaghị jekwuru onye ka gị mara ọ gwa gị ihe nrọ ahụ ọ bụ nwoke rọ nrọ na na na na na ah, pọtifa pọtifa rọrọ nrọ ọ maghị ihe ọ bụ ọ kpọọ ndị ndị na-agbara ya afa na ndị na-agwọ ọgwụ apụghị ịkọwa ụdị nlọ is more than them ife mmụọ karịrị mmadụ ife mmụọ karịrị mmadụ na ị na-eme biznes nwee ego ọ bụghị ya na ị na-eme ihe mmụọ enwe ndị enyere that gift enwe ndị chukwu si n'afọ nne ha kpọọ ha na ọ ihe a ka ọ na-aya emere m ị nwere ike na-ele ọ dị nkekara mana ihe ahụ wụ assignment ka ọ nọ o nwere ike ọ dị ka otu ahụ ị chọrọ ka ọ dị mmụọ ahụ esi n'ime pụọ inwe ike na ya ọ dịghị ka ọ mara ife ọ na-eme ọ dị gị ka ọ na-ezuzu ezu ọ bụrọ nzuzu ọ na-aga according to spiritual direction a man in prison onye nọ n'ime prison yard jere kọwaa nrọ Pọtịfa rọrọ ma ndị nọ freedom ndị nwe liberty ndị nọ n'obi eze enweghị ike ịkọwa ụdị nrọ ọzi ndị si na prison pụta gwaziri eze sị ya na nrọ ahụ na enwere mgbe anyị nọ n'ime prison na enwere onye anyị na ya nọ n'ime prison onye hibru a na-akpọ josef na nrọ nke mụ nwa rọrọ n'ime prison na ọ ya kọwara m ya nke onye nke ahụ ndị ọrụ ahụ ka ọ kọwasịịrị ha mgbe ha rọrọ nrọ gwa ya josef wee gwa ha na obere oge na ha ga-apụsịsị and obere oge ha pụọ nrọ ahụ wee mee so ha na-agwazi pọtịfa na enwere onye anyị na ya nọ na prison na ọ ga-akọwanwu nrọ gị a ọ nrọ ahụ mere Josef ji wee si na prison wee pụta no trial anymore asịzị ka e jee trial gbaka ezie emezi a judgment again enwezi any like anything like adjournment date eh, maybe na case ya dị adjourn no no ọ nrọ ahụ ka eji Pọtịfa wee nye iwu wee sị sị jee kpọpụta Josef with immediate effect ngwa ngwa ihe a bụ ihe mere na mmụọ before ya eme physical mmụọ ị na-eso akwagoro ya ụzọ a mara one day na ọ gara na prison and amakwa na one day na otu a ka ọ ga-esi wee naa mana ihe na-akọ ebe ahụ na ọ nrọ ahụ ọ kọwaziri nrọ ahụ ọ kọwara nyere ya ụzọ o ruzie mgbe a na-achọ onye ga-akọwalụ nke a e wezie jee kpọọ Josef onye chọrọ ịkpọgide ebe ọ nọ ọ nọ na prison enwekwara ihe ọzọ ọ ga-eme the the the Pọtịfa agaghị agawara na prison ka o jeje ka ọ nọ ebe a kọwara ya nrọ you have to give an order sị jee kpọpụta na Josef ọ ya sometimes anyị na-agwagwasị gị your gift make a way for you mana ị dị aghọta ya discover what is in you chọpụta ihe nọ n'ime gị chọpụta gift e nyere gị ịchọpụta gift gị ị ma atazi afụfụ yọwa mmụọ sị mmụọ chi gị chi m chi m na-eso bịa ụwa chelule ụwa m elee ihe bụ ihe a kpọrọ m ime n'ụwa a? ịchọpụta ya ị gaghị atazi afụfụ you no go suffer anymore ọ the gift ga na-ebu gị na-ebuje gị ebe ị kwesịrị ka ị nọ ọ ya kpatara Joseph ji ọnọzi na prison allegation niile ahụ e boro okwu niile e kwuru against Joseph was cancelled asị je kpọpụta Joseph eje kpọpụta ya that is all ọ kọwacha the nrọ and ọ bụrụ exactly ife mere so ọ bụrụ na mmụọ ahụ ekwurọ ya nwere onye ga-ekwu ya ya kpatara ị ga-eji nwa na oge na-anụ olu m chọpụta mmụọ nke gị na-eso chọpụta ihe na-eme gị ebe o si chọpụta mmụọ na-eme gị ihe ọ na-akwatu gị akwatu ka ọ na-ebuli gị elu mmụọ nke gị ọ na-akwara gị ụzọ ka ọ na-eduba gị n'ọfịa enwekwe mmụọ gị na-eso enwekwe mmụọ na-agbara gị ama enwekwe mmụọ na-akwara gị ụzọ enwekwe mmụọ na-ebupụrụ gị ọgalị ma ọgalị bịawa enwekwe mmụọ na-ekwuru gị ọnụ gị ma achọ ikwugide gị enwekwe mmụọ ga-asị sị emegidena onye mgbe a na-achọ ka emegide gị ọ dị very important maka na ihe ọbụla na-eme n'ụwa ga-ebu ụzọ mee na mmụọ tupu o mee na mmadụ o mee na mmụọ before mmadụ amara ya ọ bụrụ na ahịa gị mebiri emebi taa o bugo ụzọ mebie na mmụọ ọ bụrụ na ị rikatara nri taa ị naghị erizi na ị na-ebuzi ọnụ chọpụta na o bidoro na mmụọ mana ị chọpụtaghị n'oge na ị gara obodo oyibo taa nọchaa ya gbara aka nata ọ na mmụọ ka e kpere gị ikpe ahụ judge gị conclude ya mana ị discover ị chọpụtaghị enwere ike ị chọrọ ime travel ahụ i je jụọ ese ara ara gị ahụ mana o kwesịrị ị chọọ ime ụdị move ahụ ị chọrọ ịga obodo ọzọ na-awụrọ obodo gị ị ma na mmụọ ị ga-agafe n'ụzọ riri nne ị ga-agafe mmụọ nọ na desert gafe mmụọ nọ n'oke osimiri gafe mmụọ nọ n'oke osisi dị iche iche ị na-efezi n'elu dịka nnụnụ si efe ị kwesịrị ịjụ ese ije a m chọrọ ịga mmụọ biko na unu ga-akwadokwe m obodo oyibo abụrọ for everybody before ị mee gị jụọ mmụọ na be nna gị a ga-ejekwa ije a ya-anatakwa ebumnobi ya emezukwara a sị gị jewe i jewe a sị gị jee nọdụ ebe a ụmụ ndị n'obodo a na-eme ọfụma n'ihi na mmụọ nyere ha ntụziaka nọdụ ebe a ọ kwa ndị n'obodo oyibo a na-ata afụ n'ihi na ha ajụrọ ese n'aka mmụọ wee gapụ adịghị eme n'ike aka mmadụ it is not by power nke a m na-eme kịta awụrọ n'ike aka m ọ bụ n'ike aka m ị ma na ọ bụrọ ya ka m ga-eme ọ bụrụ na ọ ihe a kịta m na-eme na ọ n'ike aka m na ọ ihe m chọ ị ma na ọ bụrọ ya maka m atụpụrọ ya ọnụ aka m arọ ya bi na ọ na mmụọ sị na ọ ya ka m ga-eme emenu ma na-asị na ife aka ntị pụrụ ịgbapụ ọsọ a sị m na ọ ya nwa ka m ga-eme ngwa gị ebe m jegoro maka ọrụ a akpọnatakwa m sị m na enwere ebe m ji azụ eche then bụ na onye maara ife kọma m ga-agwarịwa wee nwụọ maka mmụọ gwakata gị okwu ị ga-anụ ya egbuo gị ọ ife dị n'ụwa mmụọ nyekata gị ndụmọdụ gwakata gị okwu gị ga-anụ a sị a dụba nwatakịrị ọdụ ya ga-anụ mgbe a ga-egbu ya egbupụ ya n'isi a dụba ntị ntị ga-anụ mgbe a ya-egbu e gburu ma isi so when I discover na enweghị ihe ọzọ ya eme ka ọ dị ka mụ na mmụọ a na-ama aka mụ abịa buru oche nọdụ ọdụ sị ya ngwa ekwetago m ha gwazie m ihe m ga-eme ha na-agwakwa m otu ị hụkwa m n'ebe a kịta enwerọ ife m na-emere onwe m ọ kwa ha gwa m mee m emee and I listen to them ana m ege ha ntị enwere ike nwa mmadụ a na-achọ ka m mee ihe ị chọrọ mba ọ nke ahụ ha kwuru ka m ga-eme time ya ruo ha agwa m enwere ike ị na-ekwu na-achọ mbanụ onye ọ bụla na-efe mmụọ mmụọ ka ọ ga na-ege ntị and ihe mmụọ kwuru gị gị mee so ife m na-ekwu n'ụtụtụ a ihe dị mkpa ozi ọma ụtụtụ a nchọ ka onye ọbụla jide aka bụ na ọ bụrụ na mmụọ ejighị gị ị ma na enwere ga-ejide gị ọ bụrụ na ekpewu gị na mmụọ agaghị ekpewu gị n'ife mana ekpewuo gị na mmụọ ị ma na n'ife ị nwena nsogbu n'ihi ya ihe nchọ ka i mee bụ gbaba mbọ chọba mmụọ gị na-eso ka gị na chọba ka gị mee ka gị na mmụọ dị na mma enwe ihe anyị na-eme mmụọ na-achọghị kwụsị ya ọ ya wee welite case gị na mmụọ i nwee supporters i nwee spiritual backup i nwee spiritual backup many of us enwere spiritual backup because you don't care to know whether the spirit exists while every day ị nọ n'ụlọ chọọchị then ọ bụrụ na ị ma na mmụọ dịrị ị sị na ị na-eje chọọchị kezi ị na-eje na chọọchị ime that means ị kwetara na ọ mmadụ ka ị na-eje aworship there and you are not worshiping God ọ bụrụ na ị na-efe mmụọ ọ mmụọ ka ị ga na-ege ntị and ọ ihe mmụọ kwuru ka ị ga-aconcentrate on ihe mmụọ kwuru ka ị ga-eme atụọ plan ya eme gị because na mmụọ akwado ya ọ gaghị adị ire ndị Igbo si na chi onye adị n'izu ife ahụ eme ya mgbe ọ bụla ekwuru okwu gị na mmụọ chi gị ga-anọdị at present chi gị ga-anọdị as your defendant ọ ga-anọdị as your advocate ọ ga-anọdị as your solicitor chi gị ga-anọdị as your barrister ọ ga-anọdị as your counsel a na-ekwu okwu gị ekwu ala nke na-awụrụ ya ebunie sị mba na ọ bụrụ ihe a ka ekwu na onye ihe a ihe agaghị ejide nwa ya and otu ahụ si okwu a ga-emegide emegide emegide na mmụọ ya nwee begbuo because abịa na mmụọ aka gị dị ọcha ọ ya ka e ji enwe spiritual guide na spiritual director mana ọ bụrụ na gị na mmụọ adịghị ị dị eme ihe mmụọ na-achọ akpọlite case gị na mmụọ a ga-agbara gị ọsọ ife m na-agwa gị pure i jee na meeting obodo nna gị today abịa na meeting ọ bụrụ na ị nọ na meeting ị dị atụ ụtụ meeting ị dị abịa meeting enweghị ihe obodo na-eme ị na-akwado mgbe ọjọọ ọbụla ewepụtara ikpe gị na meeting onye ọbụla will be against you and a ga-ajudge gị instantly and a judge gị a judge gị ozugbo ozugbo ebee gị ikpe nwere ga-edefend gị because nwere ị na-eso nwere onye na-akwado gị maka nwere onye na-akwado enwe ndị nọ kịta na enweghị obodo ha na-eme ha na-esonye obodo kpọọ meeting ị gaghị abịa akụọ ekwe n'obodo a chọrọ obodo ị gara akwụ ekwuo na a ga-atụ ụtụ ka obodo na-aga ị ma atụ bịakwana bịa kwuo okwu ọnụ nye ndụmọdụ ihe obodo ga-eme ị gaghị abịa nwere anything gbasara obodo ọnụ ihe ma ọ bụ na ị wụ onye obodo a then mgbe ọbụla ewepụtara case gị n'obodo a na meeting o wetaba na ihe dakwasịrị gị rite nwe obodo a ga-atụpụrụ gị ọnụ a na-ekwu okwu gị ọ bụrụ na ọnwụ ka ị nwụrụ kịta ebupụta ozu gị ebe ndị mmadụ eburu afịa na-ejere onwe ha afịa ndị na-eje mmiri a na-eje mmiri ndị na-eje ọrụ a na-eje ọrụ onye ka ije goro bụkwa onye ọ na-eje nke ya ọ ka m kwuru maka onye abịa hapụ ya na-eme nobody will listen to you because na a sị ife onye ji tụara mmadụ ka a ga-eji wee chụrụ ya so otu a ka ọ dị na mmụọ ọ bụrụ na a bịa na mmụọ na enwere mmụọ gị na-eso enwere mmụọ ị na-recognize enwere ihe mmụọ na enwere ihe mmụọ ị ma anya ya ebe ụta ka ezi gị na mmụọ the whole spirit will back you ọ ya bụ na mmadụ ga-atagide afụfụ tagide afụfụ na-ajụ chi ya nwere ihe e mere and enwere gị asagbu gị eme nwere ihe i mere because enweghị chọọ ị jụbeghị ese ọfụma ị na-ajụrụ ya onwe gị mana ọ bụrụ na ị wepụtago time jee jụọ ese ihe a na-emedi m ọ gịnị dị ihe a ị nwekwara ike ịma ndị amụma o maka ndị amụma erika ịma ndị ekpere ịmakwa ndị dibịa ịmakwa ma pastors ịmakwa ma reverend fathers ndị na-asị na ha bụ ụmụ chineke na-eje chineke ozi mana ọ bụrụ ya bụ ihe dị mkpa ihe dị mkpa wụ who will consult the spirit and let the spirit say those that hear the voice of the spirit where are they they are no more arịzi nne because ihe ọjọọ etakego over ọ few people ihe na-eme kịta few people ndị na-eme ya kịta a chụpụrụ anyị chụpụ n'ime chụpụ onye ọbụla sị gị agazina nso gị emena nke emena nke a mana onye ka ọ ga-awụ ị na-eme gị na mmụọ mmụọ anọ gị na gị na ya na-akpa because of spiritual things mana due to e jigo okwu ọnụ pollute onye ọbụla a rapụ ya mmụọ a ji na-ele ụnụ anya mana at the appointed time ụnụ ga-achọkwa ya and ọ ya na-eme kịta everybody is coming back home na ihe a ha jụrụ ajụ na a chọwara ya because ọ ya bụ the reality ị ma hapụ omenala ma omenelu ihe ọbụla ị ga-emere ya n'ụwa biko ebido na mmụọ even chukwu ahụ anyị na-efe chukwu okike abịama ị na-efe taa ị fụbeghị ya anya is a spirit so you must know that what I'm telling you now is true na ọ from the spirit ka e ji enwe physical existence ọ bụrụ na o bidorọ na spirit there will be no manifestation of the physical one God is a spirit that is why everybody is calling God God but you can't see God

and when these things are being done ị fụ na things will begin to change bible say return to me i will return to you so there's no two ways about this laghachikwutenụ m aga m alaghachikwute unu even na church ahụ ị nọ taa wụ sunday if the men of god those uh, uh, uh, altar holders those that mount on the altar they ga- that ga-adịnwu bold na-agwa gị otu a m si agwa gị now that you should return to god forsake your evil ways rapụ ihe ọjọọ gị consult mmụọ ka gị na mmụọ na-arụkọ Even though you don't want to go to gathering there, you, so far it's not the right thing. But uh, today nobody wants to know. Mana everybody is a church goer. Everybody is a child of God. Everybody is a Christian. But nobody ga-ekweta na ọ wụ spiritual man. Otu a na-akpọ onwe spiritual man na ọ bụrụ attack. People a na-atụ iche onye onye onye onye occult onye ọ sị ya na-eme ihe spirit ọ sị ya na-eme ihe mmụọ biko hapụrụ ndị a ndị a na-efe arụsị ị maghị na chukwu bụ arụsị okay hear it now mụ a na-agwa gị na chukwu oke abịama bụ arụsị ka ibe ya ogo arụsị ka ibe arụsị arụsị niile na-akpọrọ isi ala so ị sị na m na-efe arụsị I'm I'm very proud of it ngwa na ọ gị na-efekwa arụsị mana ị marọ ọ ya ka eji eri oke gị ị na-aga ụka mana a na-eri oke gị because you can't defend yourself ị gaghị ekpe ị gaghị ekwutenwu onwe gị asị gị ị na-efe arụsị gị asị mba Holy Ghost fire ewere oke gị jide because ị maghị ihe ị na-efe mụ a bụ Nnaemeka Benjamin ana m efe arụsị ka ibe ya ogo so and ọ gaghị ejide oke m ọ ga-enye m ihe m nyesie m ike ọ ya kpatara m ji nọdụ ọfụma anọ m ọfụma site na amara Chineke and ị kwere na nkụzi m ị ga-anọkwa ọfụma because I begin to tell you ife a na-eme adị mma people na-etigharị ka ha kpata ego ọ bụrọ na ị na-etigharị ka ị ga-eji kpata ego no enwere ihe a na-eme akpata ego enwere mmụọ ị ga-ewe mara ịkpata ego ịmara mmụọ na-enye ego gị na-adị na mma agwa gị ihe ị ga-eme ịkpata ego agwa gị aja ị ga na-achụ ife niile m na-agwa gị ebe a kịta dị na baịbụl okwu a m na-ekwu na-abụ okwu dị na baịbụl ihe m na-agwa gị na ụdị otu m si agwa gị ya today ka chukwu oke abịama si wee debe ya otu a ka mmụọ ya si eme ya tupu ọ ka amụpụta ọkpara ya wụ jizọs anyị na-ekwu maka ya ọ bịazie n'ihi na ọ bịaziri n'ụdị mmadụ ka ndị mmadụ mara ka esi efe chineke ọ nọgidezi ọ kpọọ ha mitin ọ kpọọ igwe mmadụ ahụ ị gụọ baịbụl ọ sị jizọs wee kpọọ igwe mmadụ ahụ wee sị ha mee n'otu a wee sị ha mee n'otu a there is no two ways about this mee n'otu a mee n'otu a bụ ihe a m na-ekwu kịta ihe a bụ nkụzi ka m na-akụzi n'otu a ka jizọs si akụzi ya then chineke na-akụzi ya ya na mmụọ because he's a spirit mana o mere jizọs ka ọ bịa n'ọnọdụ mmadụ ya kpatara jizọs ji wee na-akụzi nke ya a na-asị gị na ọ nọ na Mount Olive ọ nọ na Mount Sinai ọ nọ n'ebe dị otu ebe dị otu a he called the multitude of people ha ncha wee bịa nọdụ ebe a ka e wee nọdụ ọdụ ebe a ọha na-ege ntị ihe ọ na-ekwu ọ kụzicha ihe ahụ ọ na-akụzi ndị chọrọ iwe ya were tinye n'ọrụ and ndị na-etiri ya n'ọrụ ọ favourrụ ha ndị na-emere ihe ọ kụziri ọ favourrụ ha mana ndị na-emeghị it didn't favour them so ife m na-ekwu bụ taata bụ ụka enwere ike ịnọ n'ụka nwee ike ọ ga-ebido na mmụọ na ị na-aga n'ụzọ na-enwe police case mara na ị nwere ya na mmụọ before enwe ya physical na atụrụ gị nga today na obodo ọbụla ị nọ asịkwa were obodo oyibo ka ị nọ asịkwa na ọ naijiria ka ị nọ ejide gị tụọ gị nga mara na ejidego gị na mmụọ tụọ gị nga ahụ na mmụọ mana ị chọpụtaghị n'oge na akwọla gị chain na mmụọ maka ọ bụrụ na ị chọpụtara n'oge ma ọ na e nwere onye amụma gị na ya dị na mma ga-agwagwu gị eziokwu ị mara na ị ga na-enye ọ gwa gị okwu sị gị lekwe danger lekwe ka o si dị mara ihe ị ga-eme lekwe aja a ga-achụ lekwe ihe a ga-eme lekwe mmụọ a ga-asọpụrụ na ka ọ chaara gị n'ụzọ ị mara na imechaa ihe ahụ ozugbo ihe a ga-eti gị n'ụlọ nga agaghị abịazi na ọ wụ ụgalị na ọ wụ uke uke ahụ ga-eti gị n'ụlọ nga ahụ agaghị abịazi a ga-ebupụ ya bute ya aka if possible ebuje ya ebe ọzọ maka a sị ndaba na-adabụrụ onye ezi ome na-adabụrụ onye ajọ ome mana n'ihi na ị maghị ị ga-anọgide nọgide one day a sị kpam aka ji gị from aka ji gị ekpele gị ikpe from ekpele gị ikpe atụọla gị nga ị nọzie n'ụlọ nga na-anwụ akara aka gị a na-eju mụ ndị a na-atụcha tụọ nga 10 years tụọ nga 6 years tụọ nga 20 years tụọ nga 15 years enwere nke na-agwa m mbọsị a na ya nọ n'ụlọ nga for 14 years mana ọ bụrụ na e nwere consultant e nwere spiritual director ị nwere na-agwa gị eziokwu ọ na-eche ekiri gị mgbe ihe ahụ chọrọ ime ọ ga-agwa gị then gwakwana gị ihe ị ga-eme ka ị gbanarị ụgalị ahụ nwere ihe ga-eme n'ụwa a ka a ghara ikpube ya nye onye ozi unless ma ọ na gị na mmụọ adịghị na mma as far as na Chukwu Oke Abịama kwuru n'akwụkwọ nsọ na ya agaghị eme ihe ọ bụla ọ bụrụ na ekpubeghị ya nye ndị nke ya mana ngụwa onye bụkwa kedu mmụọ na-agara gị ozi kedu onye amụma gị who is your spiritual guideline who is your spiritual director who is your spiritual father who is your nobody but ọ bụrụ na e nwere ebe ị gbabara ọ bụrụ na enwere ebe i chere i ji gbabara i tinye onwe gị enwere covenant ị nọ na ya

it's not possible as far as na ị na-ege ya ntị that is why whoever bịara ebe a m na-arụrụ gị ọrụ m jide mkpara staff m a n'aka m na-agwa gị be careful of what you do be careful of where you go be careful of the people you associate with listen to my voice rapụrụ m other things i know what to do otu esi ebegide mmadụ na physical world ka esi ebe- ebegide mmadụ na mmụọ enwere mmụọ ọma nwee mmụọ ọjọọ ọ bụrụ na ndị ọjọọ nọ na mmụọ enwe ndị nọ n'ụwa abụ ajọ mmadụ ha nwụkwa na mmụọ ha na-emekwu ọjọọ ihe eji kwuru a sị onye mma wa chọ ibegide gị na mmụọ i know the spirit to consult i know the angels e nwere uncountable angels you can't count them they are uncountable you can't count legions of angels Christ kwuru ọ sị na ọ bụrụ na ya chọrọ ka a lụba ọgụ na ya ga-esend for legions of angels ka a lụọdị ọgụ e nwere mmụọ ị na-amarọ afa ya mana ị na-eje ụka ị nwere fada ị nwere pastor ị nwere ndị ndị nchụaja dị iche iche but there are spirits and angels you don't know their name na ị nwere court case na a na-ajudge gị enwere magistrate enwere what do you call it eh, barrister enwere senior advocate enwere eh, chief judge enwere nke a ife niile otu ọ dị physical here ka ọ dị na spirit world ihe niile anyị fụrụ na physical world ya dị na spirit world otu esi nwee police ebe a nwee army nwee what do you call it navy nwee air force nwee civil defense nwee road safety nwee immigration ife niile a dị na spirit world and all of them they are existing otu o si arụ ọrụ na country niile dị iche iche otu a ka o si arụ ọrụ n'ụwa mmụọ enwe ndị ga-apụta na immigration office n'airport enwere ihe i mere mmadụ esie gị imi eburu gị tawa gị afọ nwekwara ndị ga-apụta na enwe ihe ha mere ịfụkwa ndị osi imi mana enwe spirit gị na ya so before those things eme ọkọla asụ gị ụzọ ya na mmụọ kwue na mmụọ ịpụta ele gị anya elewe elewe onye ọzọ anyị enwe ife ndị be anyị na-akpọ ndị mgbe ochie ama ama asụ asụ akwa nwoke a ka m gwara bụ ebe ka o ji ọ na-achọ mma na-agara onwe m ọ na-alụ ya alụ ọ dị na mmụọ a na-eme ife m gwa gị dị real e nwere afịfịa ị ga-ewere kịta afịfịa afịfịa dị n'ọfịa ị ga-ewere kịta tinye na akpa gwadị afọ eto mana anyị nwa bụ ndị igbo ka anyị ghọta na ihe emee na anyị ife anyị na-ebizi ndụ n'anụ arụ anyị eletusiala many things anya kwesịrị ahịhịa kịta m na-agwa gị ịma na afịfịa na-ekwu okwu ịmakwa na afịfịa ị fụrụ na-ekwu okwu ahịhịa na-ekwu okwu otu a mmadụ si ekwu okwu a na-agwa onwe okwu ụmụ anụmanụ anyị fụ na-ekwu okwu ọ nke nke gị na nke nke ị chọrọ ịma enwere mmụọ gị na ya ga-adị na mma ọ gwa gị their voices ọ gwa gị what they works ọ gwa gị ife ọ na-arụ and ị were ihe ahụ ọ na-arụ ife ọ na-arụrụ gị ọrụ because they are real mmụọ mere ya n'okike ụwa na ọ ga-adị otu ahụ and otu ahụ mmụọ kwuru ya agaghị agbagha ya agbagha e nwere mmụọ gị na ya ga-adị na mma abata ebe a kịta na police chọrọ ịkpọkọrọ onye ọbụla n'ebe a maybe na enwe ihe ha mere before the police a na-abịa mmụọ abịa akọ gị